nzu bụ obi ọcha nke a bụ nzu nwoke ga-ebu ụzọ nzu nwoke ka ọ bụ nke a chọrọ mma otu nwaanyị na-achọ nzu nwaanyị ka ọ bụ ị hụ na nke a enweghị mma ọ chọrọ but ọ ji aka ya dịrị onwe ya mma dị otu ahụ nwoke dị nwaanyị na-epenti ụfọdụ na-ete penti n'ihu ha ka ha wee mma ụcha edo ka eji edo mmiri gbarụrụ agbarụ ya ka eji edo anaghara ya ka eji anaghị evu ụzọ asọcha ọjị wee mara nzu the proper way esi aka nzu bụ otu a okay ị ga-esi n'ala kagoo ya na-akapụ ya n'ihu n'ihu and adị eche ọwụwa anyanwụ azụ were aka nzu onye nna ya nọ o weta nzu o tinye otu a weta edo tinye fịagharịa ya were eme powder n'ihu ya arụ mmadụ ghọọ aja ị nweghị right ịka na ka nna gị dị ndụ onye na-eje ụka aka m amụrụ m n'ime ụlọ ụka mee m baptism and confirmed abụ m a complete Christian but ọ bụghị ya ga-anahafụ m ịka nzu na na ịtụ nzu nna m anọzi nne m anọzikwu mmadụ ọbụla dị ndụ kwesịrị ị na-ama nzu ị chọọ ije ụka i je ị chọghị ije ụka ị nọdụ ọ bụghị ụka cannot save anybody ihe ga-esave gị ọ wụ you in you which is the you you are maka na ụfọdụ na-agba ọsọ sị na ha nwere ike na ha na-eje ụka na ha nwere ike weta nzu ndere dobe be ha ndị ndị nna ha maọbụ ihe ọ na-eze wụ mmadụ ọ wụhụ chineke onye ọbụla na-eje ụka ihe ọ na-eze wụ ihe ndị ụka kwuru ndị anglikan na-eze ụkọchukwu ndị roman katọlik na-eze fada mụnwa n'onwe m gwara fada sị I have no right to be afraid of you but i have to respect you maka echichi i chiri na akwụkwọ ị gụrụ I will offer the sacrifice of respect but not to fear you m sị ya na ndị a nọ na-eche gị kịta ndị nọ be m eche m karịrị and ị nweghị right ịtụnye ọnụ n'okwu di na nwunye no matter what ị naghị anụ nwaanyị okokporo ka ị wụ na be anyị okokporo ada eje okwu nwaanyị okokporo nwere ike ije so nụta nwaanyị mana okokporo enweghị right idoziri di na nwunye Obi na mmiri ewu na-ekwele egwu Obi na mmiri ewu na-ekwele egwu mana daddy biko ewena iwe o nwere ihe awụsara n'iru anyị nke a dịka ọ na-akpọ nke edo a na-akpọ nzu a dị abụọ biko achọrọ m ka ị kọwara anyị ndịiche dị na nzu nke a na nzu nke anụnwa na ihe eji nke a eme with ihe eji nke a eme okay na nke a mm. nke a bụ nzu nwoke ga-ebu ụzọ nzu nwoke ka ọ bụ nke a chọrọ mma otu nwaanyị na-achọ nzu nwaanyị ka ọ bụ ị hụrụ na nke a enweghị mma ọ chọrọ but o ji aka ya dịrị onwe ya mma dị otu ahụ nwoke dị nwaanyị na-epenti ụfọdụ na-ete penti n'ihu ya ka ha wee maa ụcha edo ka eji edo mmiri gbarụrụ agbarụ ya ka eji edo ana ghara agha ọ ya ka a na-asị ana m nọ ka ọ ghara aga m anọ ka o doro ịgbasa ya mmiri m nọ ya gbarụọ aga m anọ ya ka o doro ekuru m nke m ṅụọ ọ ihe ọ na-arụ okay mana daddy biko ewena iwe Ị ma na abịa n'ala Igbo ụfọdụ aghọtaberọ ndịiche dị na nzu with ọjị Igbo because e nwere ike ịsị mmadụ nwere ike onye bịa ịsachara ya ọjị ka nwaanyị anya gbacha ọjị e, e, abịa tụọrọ m ka ha na m ebe atụọrọ mmadụ nzu ọ na-ekwere ọ makwa ihe ọ ga-eji ya eme mhm. onye ha nidi ị na-abịa lesin mhm, biko ya ka ndị ka ndị si na Ọka bịa ka ị kọkenyere anyị ihe eji ndịiche dị na nzu with ọjị and ihe eji nzu eme n'ala Igbo. Nzu bụ obi ọcha. A kpọrọ ihu a kpọrọ ihe ọcha dị mma. Azụ ada n'ụka. Nzu anyị fụrụ otu a ọ dị. O nweghị any hand jee gbaa spray o wee chara ọcha otu a. Otu ọ dị ebe Chineke kere ya dị. Ị ma na Chineke na onwe ebe obibi ya dị immaculate white otu a ihe a dị ya ka eji anaghị ebu ụzọ asacha ọjị wee maa nzu ọ nzu ka unu ga-amacha kwuchaa mkpa unu ya ka chineke ji dere ndị igbo ka ha ji ya ekpere chukwu ọ bụghị na ọkatakịta i were nzu a nye onye yoruba ọ na-agụ ya marie gị ma ọ tụgbuo ya elu ya ọ nzu ka eji ezute ihe ọma Okay. Mm. ngwa kedu ị hụ otu a ọ dị kịta ị tapịta ya ị ma anụ ụtọ aja ị ma anụ inu ị ma anụ ụfụ ọ dị pure immaculate ọ dị otu chukwu si kee ya. Daddy, kedu ebe e si ewepụta nzu a n'ime ana n'ime ana still ị ta ya ị ma atapụta aja a na-egwupụta ya in lump wee gbuwazie ya otu a o nwee ndị o nwere ndị dụsi ebe adabi ka okwute otu o si dị okay daddy biko i nwere ike ịkụziri anyị ka e si aka ya bụ nzu maka anụgo m ebe ụfọdụ na-ekwu na a na-ebido n'elu akatuo nwee ndị na-ekwu na a na-ebido n'ana kago the proper way e si aka nzu bụ otu a okay ị ga-esi n'ana kago ya na-akapụ ya n'ihu n'ihu and adị eche ọwụwa anyanwụ azụ were aka nzu ị ga-anọ anyanwụ opposite na-akafu ihe ọjọọ ị na-aka ka ọ chụpụ ihe ọjọọ ị na-aka abata abata ị ma na ị na-eme evil welcome okay em daddy biko ewekwana iwe na m na-ajụ ọtụtụ ajụjụ em onye nna ya nọ ndụ o nwere right mba ịka nzu mba eh achọ m ka ị kọwara anyị reason ọ ma ji nwere right ịka nzu ka ọ ghara iji nzu tụgbu nna ya n'ana onye nna ya nọ o weta nzu o tinye otu a weta edo tinye fịagharịa ya were mee powder n'ihu ya arụ mmadụ wụ aja i nweghị right ịka ana ka nna gị dụ ndụ okay onye nna ya nọ ndụ enwerọ right ịka nzu n'anị ọ bụrụkwanụ na onye ahụ amaburọ na o nweghị right ịka nzu n'ana bịa na-aka ya o nwere ihe Na be ya nwere- n'aka. Eh, na be ya na-aka chineke amago na ọ ma ndị anị amago na ọ ma but okenye nọ ka ọ na-aka ma na nna ya nọzi gbachie nkịtị okenye ahụ so eketa alụ okay daddy ọ dị ihe ị kọwa na nzu nke a ọkwa ha ọ na-akọ ka nzu nke nwaanyị n'ọsọ nsọ na yes ọ bụ nwaanyị batara na be gị ị chọrọ ịgbara ya afa ma ihe ọbụla i weta nzu nwaanyị o nwekwana ihe ọ chọrọ ime ọ ga-eneed nzu o weta nwaanyị okay ihe dịrị nwoke adịrịghị nwaanyị Okay. Em dad biko ewena iwe ị ma na ụwa kịta na abụ ụwa ga-abụ mmadụ nwere ike mmadụ chọta gị be gị fụrụ anụ nzu ma ọ bụ edo ma ọ bụ ose ọjị ma ọ bụ ugoro ebe i tinyere ya n'ọkwa ya dobe na na tebụl be gị ọ fụtaba ga-asị hei onye nke a na-agwọkwa ọgwụ ma ọ bụ na ọ na-eme nsị na-eme aja E, ọ bụrụ na ọ na-agba ọsọ afụ eji m ụtarị tibe ya fụọ be m ọ bụhaa na ọ hụrụ nzu ka ọ na-agbara ma ọ wụ ọ hụrụ ugoro ife ndị a niile osi chineke kere aka njirigo ka nke iwepụta ohere kọwara ụmụ igbo ihe eji nzu eme maọbụ na ihe eji edo eme maọbụ onye dewere nzu na edo be ya ma ihe ọjọọ ka na ọ bụrọ ihe ọjọọ o nweghị ife ọjọọ ọ wụ ọkwa ị hụrụ edo a otu o si dị absolutely yellow o nweghị onye gbara ya paint ọ wụ otu e si weta ya n'anị ka ọ dị ọ ife chineke kere ya maka o nweghị ekpere ndị ụka na-ekpe dị wrong mana ị ga-emedoru na anị ị makwa na anị nwe mmadụ onye na chineke kere anyị mana chineke kekwuru anị anị nwe mmadụ mụnwa na onwe m nọ ebe a na-agwa gị okwu a ebee ka nne m nọ n'anị ebee ka nna m nọ n'anị ụmụ nwanne m ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ ndị sọgasị m fa ncha nọ n'ime anị a that is why iji jee mee anything ga-emegide anị nri ị na-eri bụ i were ọgụ till ebe a kịta sonye ji o rute ihe bụ ọnwa ịtọ ọ wụ anị na-ewepụta mmiri ị na-aṅụ bụ n'anị ka o si apụta aeroplane fechaa n'elu fechaa n'ala jechaa ebe o jede anị nwe ya maka iwu megide na finally ọ ga-arust ọ ga-agba nchara ahụ anị ka ọ bụ ihe anị bụ n'isi ebuka okay em dad biko ekwere m na m na-ajụ ọtụtụ ajụjụ onye ada enwe m ọsọ onye na-eje ụka maka na ị ma na a mụrụ anyịnwa n'ụka hmm. onye na-eje ụka nwere right idobe nzu na edo be ya chi fo o nwere ike were ya kpee ekpere okay a mụrụ unu n'ụka unu needi repentance unu needi ichegharị na okwu Chineke ihe a m na-agwa gị ọ bụghị n'ike onwe m ọ eziokwu ka m na-agwa gị isi ọgụ na-eje ụka onye na-eje ụka ka m a mụrụ m n'ime ụnọ ụka mee baptism and confirmed abụ m a complete Christian but ọ bụghị ya ga-anahafụ m ika nzu na ịtụ nzu nna m anọzi nne m anọzikwu mmadụ ọbụla dị ndụ kwesịrị ịna-ama nzu ị chọọ ije ụka i jee ị chọghị ije ụka ị nọdụ ọ bụghị ụka cannot save anybody ihe ga-esave gị wụ you in you which is the you you are o nwere ndị na-eje ụka o nwere ndị na-eje ụka artificially o nwere ndị ada eji ụka mara akwa ha akwa ọfụ akwa ọkwa ọkwa ọfụ go biut go ihe ọfụ dị iche iche o jee ahụ ya n'ụlọ ụka o nweghị ihe ọzọ ọ ga ị makwara mmadụ na-ejere onye ụlọ ụka ọ nọ nọ ọ na-achọ ebe enyi ya nwaanyị nọ ma ya bụ onye anụbeghị nwaanyị ma ma ọkwụkwa ụdị akwa ya yi ụka amakakwa mmadụ mụta nwa baa ya ụka amaka isi ihe wụ ụka otu anyị na-ekwu kịta ọ ya wụ ụka okwu na ụka okere anyị na-akọwa na onye na-eje ụka o gbochighị idobe nzu na-edobe onye mba na-edobe mba mba mba mba oke maka na ndị be anyị sị na ikwu amaghị ibe ezi ya maka na ụfọdụ na-agba ọsọ sị na ha nwere ike na ha na-eje ụka na ha nwere ike weta nzu ndere dobebe ha ndị ndị nna ha maọbụ ihe ọ na-eze wụ mmadụ ọ wụhụ chineke onye ọbụla na-eje ụka ihe ọ na-eze wụ ihe ndị ụka kwuru ndị anglikan na-eze ụkọchukwu ndị roman katọlik na-eze fada mụnwa na onwe m gwara fada sị i have no right to be afraid of you but i have to respect you maka echichi i chiri na akwụkwọ ị gụrụ I will offer the sacrifice of respect but not to fear you m sị ya na ndị a nọ na-eche gị kịta ndị nọ be m eche m karịrị and ị nweghị right ịtụnye ọnụ n'okwu di na nwunye no matter what ị naghị anụ nwaanyị okoboro ka ị wụ na be anyị okoboro ada eje okwu nwaanyị okogboro nwere ike ije so nụta nwaanyị mana okogboro enweghị right idoziri di na nwunye so fada maragodu na nke ahụ first iwu ọ na-ada and the holy book gwara anyị if you ever intend to be at the head of

ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị dịte dịka ya nwa dụ dịka Christ himself the Christ died at 33 and ọ nụhụ nwanyị ọ bụrụ na ị ga-ejidenwu onwe gị ije ịhapụ onwe gị mana ọ bụrụ na ị hụ nwaanyị amụ a na-ekeni gị i jekwe chọọ nwaanyị nụrụ o nweghị ibe ọ nafụrụ gị ịlụrụ chineke nke bụ ọ bụ na m ka dị n'okorobịa kịta eje m anụzụ nwaanyị ịtọ because ụmụ nwaanyị ọ ha mere ụwa ji dụ ezigbo ụtọ anyị niile nọ ebe a kịta na-asụchasị akwa anyị ike na-afụta ọ bụ maka ụmụ nwaanyị else ị nwere ike ịhụ onye wa mkpọkwe fụta ọ bụrụ ya na nwoke na ibe o nweghị egwu dị ya mana nwaanyị si ha otu a mee idozi onwe gị ọfụma and ụmụ nwanyị na-achọ mma bụ maka anyị nwa ezinụlọ ọ bụna enweghị nwoke nwee nwaanyị o nweghị ibe ga-emekọta ị n'ụlọ ya nwa and ezinụlọ nwa adụ ezinụlọ ha dabi wofri o nweghị meaning hmm. adị okwu tata dịkwa omimi ọ eziokwu ka m na-agwa gị ọ bụ na m tụọ gị asị onye mụọ ile naabọ chukwu na ndị a na-ebefụ ya ofu mmadụ adịghị enwe ile ọ agwọ na-enwe ile naabọ